ndị ọma na-esonyere ugo chara acha kedu ka unu mere ka anyị sienụ nri taa otu nri ndị igbo ejighị ọtụtụ ngwa nri esi mana ụtọ ya bụ ịgba nri na-enye ihe n'ahụ unu amarala ọkpa ụfọdụ na-akpọkwa ya ịgba ebe ụfọdụ na-akpọ ya ntụcha ọ bụ ose mmiri nke na-acha mmee mmee ka a na-ejikarị esi ya bụ ọkpa mana ha enweghị ya ụbọchị m gara ịzụta ihe m wee sị ka m were nke m hụrụ asachala m ya bụ ose ebe a na-akwọzi ya akwọchaala m ya ebe a ugbu a amaliteziri m ịmapụta ọkpa ole m chọrọ isi kedu ndị ji komkom otuboala ama ihe ka m a na-akpọ ya recycling na bekee unu lee anya unu ahụ na m ji nyọ ayọ ya bụ ọkpa nke a bụ iji wepụ kirikiri ihe ndị na-ekwesịghị ịdị na ya unu ma na ọ bụ n'aka onye na-ere ngwa nri dị iche iche ka m zụtara ya ya bụ mgbe ụfọdụ enwere m ike yọpụta otu mkpụrụ osikapa ma ọ bụ agwa ka m yọchara ya agara m sinye mmiri ọkụ m ga-eji wee gbari ya bụ ọkpa Ihe m mapụtara bụ iko abụọ na ọkara. Nke a bụ mmanụ m zụtara ebe a na-ere ngwa nri ndị be anyị ebe a, African Food Store. Ya bụ mmanụ gbalịrị. Ayọgharịrị m ya gbanyetụ n'ọkpa wee malitezie iji aka ịgwọkọ ya na ọkpa ọnụ. Ọ dị ezigbo mkpa na ị ga-eji ncha na mmiri kwọchasịa aka gị nke ọma tupu i bido ime nke a. ka m metụrụ m wee hụ na ya bụ mmanụ atụghị ya m wee tinyekwa mmanụ ọzọ nke a tụziri ya agbara m mbọ gwọkọọ ya nke ọma iji hụ na ya bụ mmanụ na ọkpa abụrụla otu ka m gwọkọchara ya bụ ọkpa na mmanụ ihe ọzọ m na-eme bụ iji akụkụ aka m wee hịa ya ka ọ wee nye ihe a chọrọ ka ọ wee lọọ alọ ana m eme nke a nkeji ole na ole tupu m werezie mmiri wee malite ịgbari ya ebe a agbatara m obere mmiri oyi wee werezie mmiri ọkụ ahụ sụrụla asụ wee na-akụ ya maka achọghị m ka ọ dị nnukwu ọkụ n'agbanyeghị na ọ ga-adị ọkụ mana ọ gaghị adịfe oke ka o wee kwe m wee gbarie ya bụ ọkpa Ọ bụzi ya bụ ọkpa ka m na-agbari ebe a. Ka m metụrụ ya, m wee hụ na ọ ka gbara mkpụrụ, ọ ka chọkwuru mmiri, m wee tanyetụ ya obere mmiri. Nwayọọ nwayọọ ka e ji etinye ya bụ ọkpa mmiri ma a na-agbari ya ka mmiri hapụ ịkarị ya. Dịka ị na-agbari ya bụ ọkpa, ị ga-eji uche gị mara ma ọ ka chọkwuru mmiri ka mmiri ị gbanyere ya adịla maka ị chọghị ka ọ dị oke gologolo nke ọ ga-eji dị oke kpitii. I lee anya ị hụ na m gbanyekwuru mmiri ebe a mana nke a ezuola. Ọ bụzi kịrịkịrị mkpụrụ ndị a ka m na-agbari. A ga-agbaricha ya ka o wee dị mma. Ka m hụrụ na ihe m na-agbari fọziri ntakịrị, agara m gbanye ọkụ m ga-eji si nri. Agbanyebugori m mmiri n'ite dọkwasa mana ọ bụ ọkụ ka m gbanyeziri ugbu a ka ya bụ mmiri wee sụwazịa. Alachietakwara m ịgbari tọpụ kịrịkịrị mkpụrụ ka fọdụrụ n'ime ya bụ ọkpa. M ga-agbaricha ya ka o wee dị mma. Ugbu a agbarichaala m ya, i lee anya ị hụ na ihe niile dịzi mma, ọ dịzi nro n'aka ugbu a, mkpụrụ anọghịzi na ya. O ruola mgbe e ji akwakọnye ngwa nri. Etinyere m nnu were ngaji kpagharịa ya. Ọ na-adị abụ m tinyecha nnu m detụ ya ire ka m mara ma nnu atụrụ ya kama agaghị m elo ya n'ihi na ọ bụ ọkpa ndụ mana ọ dị mkpa ile ma nnu atụrụ ya ka ị mara ma ị ga-etinyekwu. Nke a bụ ose ahụ m kwọrọ. Ose a na-ekpo rinne ya mere etinyecheghị m ha niile. O ruola mgbe anyị ga-eji ku ya bụ ọkpa. I lee anya ị hụ na m na-ewepụtacha akpa m ga-eji wee ku ya wee na-etinye n'ime mmiri ọkụ na-asụ asụ. Lee anya nke ọma ka ị hụ ka m si eku ya bụ ọkpa. Eji m aka eme ohere n'otu akụkụ akpa ahụ nke a na-ewe dị ka ntị akpa. A na-ekunye ya n'otu akụkụ akpa a ka o wee nọkọọ ọnụ pụta n'ụdị a chọrọ ma kwekwa nkechi. A bịazịa na nkechi ya, ị gaghị enye ohere n'etiti ọkpa na nkechi ị na-enye. Ị ga-ekechisi ya ike ka ohere ghara ịdị ebe ikuku ga-esi wee ba. Lee anya etu m si wee kechie ya. Nke a bụ ka ọ wee pụta nke ọma, ka ọ wee nọkọọ ọnụ, ka ohere hapụ ịdị ya. Ọ bụrụ na i kechichaa ya, ị gaghị egbu oge, ị tụgbunye ya ozugbo n'ime mmiri ọkụ ahụ na-asụ asụ. Ị ga-agba mbọ kechie ndị ọzọ ọsọ ọsọ tinye ha n'ime ite ka ha niile wee yekọọ ọnụ. Nke ọbụla i kechiri, i tinye n'ime ite ozugbo, a naghị edebe ya ka ọ nọọ ọdụ. Eji m akpa nke ndị bekee kpọrọ waterproof wee kuo ọkpa a, mana ị gbasa ahụ ike, ọ dị mkpa iji akwụkwọ, plant leaves, wee kuo ya. Ọzọkwa bụ na ka m si sie ọkpa a bụ ụzọ mụ onwe m si esi nke m, nke ndị bekee kpọrọ recipe. I nwere ike nwekwa ụzọ ọzọ dị iche na-adabaara gị iji si ya bụ nri. Unu lee anya unu ahụ na ekechichaala m ya tinyechaa ha n'ime ite. Ọ bụ mkpụrụ isii ka ya bụ ọkpa ketere. Ekwuchiela m ya hapụzịa ya ka o sie. Ugbu a ka m gazịa saa efere m ji wee mee ya. O meela nkeji iri anọ na ise ka e lezie ma o yeela. O kwesịla iye ebe a. Ha! Ọkpa m eyeela. Ọ gịnị na-afịa ebe a? ọ dị nnọọ na-afịa kezi ka nke a si wee bịa nwee ohere ebe eche m na m kechisi ọkpa niile a ike ka zuzuru nnọọ ya bụ na m emere nke ọfụma ụmụnne m na-ahụli ya na-agwa unu ihe mere eji ekechisi ọkpa ahụ ike ị na-ekechie ya n'isi ịmago kechie ya ka ohere ghara ịdị n'etiti ọkpa ya na nkechi na-enye ya mana ọ bụ na ọ bụ na ikechisighị ike ohere dị a ga-enwe ndị na-adịcha etu a ọ ya nwa ka eji asị ịfụ na ndị a m kechisi ike ụnụ afụ ka ọ dịcha onwe ebe ọbụla ohere si wee bata na ikuku abaghị na ya mana ọ bụ na ikechisi ike ịmago ikuku abaa n'akụkụ otu ebe ọ bịa dị etu a ya bụ mgbe ụfọdụ unu fụ ọkpa o nwee ebe dị etu a ọ maka na ekechisighị ike ọfụma na ndị anụnwa ekechisi m ike oluo n'isi e. mhm. ya bụ na mgbe ọbụla ị na-eme nke gị gbaa mbọ mekarịa m kechisie ya ike ka ohere ghara ịdị ebe ikuku ga-esi wee ba ka ọ wee nọkọ ọnụ ọ ma bịa dị etu a dị mma ọkpa anyị eyeela m fọtụzie ya bịazie mee akamụ oyibo nke a kpọrọ custard anyị ga-eji wee rie ah! ejego m kwọcha aka m biko mmanụ mmanụ mmanụ anụnwa kasị m n'aka chuchaa aka m akwọchago m aka ka aka m dịkwa mma agakwara m sinye mmiri ọkụ ọzọ nke a bụzi nke a ga-eji wee gbaa akamụ akamụ oyibo custard azụtara m ya ebe a na-ere ngwa nri ndị be anyị ebe a African food store a na-ere ihe custard akamụ mana ana m akpọ ya akamụ oyibo mana ha niile bụcha akamụ ọ dị mma ka anyị gbazie ya hmm, ịma na ịgba akamụ ee eh, unu manụ ọ na-adaba adaba ọ bụrụ na ị marọ eme ọ gbaa mmiri mana mana akarịgo m egwu akarịgo m egwu akamụ m anaghịzi agba mmiri unu ga-ahụ ka ọ ga-esi wee dị etu esikwanụ enweta ya bụ ịpụta iwere obere mmiri wee gbarie ya itinye itinye mmiri karịa ya mmiri gafee ya ọ ya na-emekarị o ji agba mmiri mana iwere obere mmiri wee gbarie ya akamụ gị ọ ga-adị mma ọ ga-arọ ijikwanụ mmiri sụrụ asụ wee gbaa ya ọ ya nwa ọ dị mma ee

ọ pụtara nnọọ nke ọma ọ dị mma ụmụnne m o ruola mgbe anyị ga-eji kụọ ngaji n'eze ọ gịnị na-afịa ebe a ọkpa dị ọkụ ya na akamụ hmm? nke a bụ ee nnenete mgbado ume i richa nke a agụụ alaa ọ gịnị dị ana m esi nchara aka biko kụpụrụnụ m aka ee amazi mụ na ndị Enugu steeti ndị kazi esi ọkpa ọkpa mụ na-atọwa ntị negodu ka o si apụ ọkụ unu ahụkwa ka ọkpa si wee pụta nnọọ ọ maka nwedị ya mmanụ bachaa ya ime o nwedị otu mkpụrụ ntụkpọ i rizie ya i rizie ya ị ga-eburu ngwongwo gị kwata be m ihe m na-esigodu n'ọkwa bụ ee dachi biko kụpụrụnụ ugo chara acha aka o nwe nwaanyị na-ele ịgba na be anyị ọ na-agafere n'ụtụtụ ihe ị ya na-anụ ịgba o nwekwa nwaanyị ọzọ agadi nwaanyị etu o si ekwu nke ya ịgba dị ọkụ kedu uwe ọ bụzia n'Enugu steeti ihe ị ga na-anụ bụ ọkpa dị ọkụ ihe a bụ nri m na-esikarị n'izu ụka n'ụtụtụ satọde ọkpa bụ ezigbo nri ndị igbo na-enye ihe n'ahụ ọ na-ejidekwa ume unu chetara otu akụkọ m kọrọ unu gbasara nwa klaasị m sịgodu ka o rie ọkpa ka o wee nwee ume o ji ebe akwa jekwa rie ọkpa kịta ka i nwee ume biko nyere m aka kesaa ihe nkiri a ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị daalụkwanụ